pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates dzikomo kwambiri okupatsirani nkhanizi ndine sam kabambe poyamba mitu yake boma lati ndilodzipereka kupereka ndalama zomwe zithandizire kukonza milatho yomwe yakokoloka ndi madzi osefukira bill yosintha kayendetsedwe ka cdf sili pa mndandanda wa mabilu omwe president mutharika wasayinira nyumba yofalitsa nkhani za zodiak tv ndi zodiak online ayizisankha kuti zachita bwino kwambiri kuposa ena mu 2025 mu mphoto za msangulutso za ump muzamasewero bungwe la sulom lati kubwera kwa anthu ochepa ku masewero amkati mwa sabata kwachititsa kuti litolere ndalama zochepa mu ligi ya tnm chaka chino tsopano nkhanizi mwa tsatanetsatane nthambi yoona za pamsewu roads authority yati boma laonetsa chidwi chopereka ndalama zomwe zithandizire kukonza milatho yomwe yakokoloka ndi madzi osefukira mdziko muno polankhula atayendera mlatho wa mpasadzi ku kasungu komanso lwozi mboma la nkhotakota mkulu wa nthambiyi a injiniya ammiel champiti champiti wati pomwe akudikira mlingo wa madzi kuti utsike kauniuni wa ndalama zofunika kuti zigwire ntchito ali mkati wilson allan phiri walemba ripoti polankhula atayendera mlatho wa lwozi omwe udakokoloka ndi madzi ndipo uli pakati pa tauni ya kasungu ndi boma la nkhotakota mkulu wa nthambi yoona za pamsewu roads authority a ammiel champiti ati ntchito yobwezeretsa milatho yomwe idawonongeka ili mkati mzigawo zonse za dziko lino a champiti ati ogwira ntchito atumizidwa mmadera osiyanasiyana kuti akawunikire kukula kwa kuwonongeka kwa milatho asanapange ziganizo boma lili lokonzeka kuti lipereke zonse zofunikira kuti ntchito igwirike Roads Authority ndi udindo wake woti izimanga komanso kukonza ndi kuyang'anira misewu ilinso yokonzeka. Polankhulapo, nduna yoona za mtengatenga ndi mtokoma a Feston Kaupa atsindika zakufunika kothana ndi vutoli mwamsanga pozindikira udindo omwe ulipo pa nkhani zachuma msewuwu waonongeka kwambiri monga mmene mwaonera uh, zaonesa kuti mtsinjewu wasuntha malo amene umayenera umayenera kuti uziyenda chifukwa cha madzi amene achokera ku mtunda uko ndi kugwetsa mlatho onsewu pakadali pano kampani ya mota engil yayamba kukonza mlatho wa mpasadzi omwe uli m'boma la kasungu mmalo mwa zodiak kuno ku kasungu ndine wilson allan phiri mtsogoleri wa dziko lino dr jane ansah wati anthu anayi afa ndipo ena oposa 100 avulala potsatira mvula ya mphamvu yomwe yadzetsa madzi othamanga ndi osefukira m'madera ambiri a dziko lino dr ansah ati mvulayi yomwe ikupitirira kugwetsa nyumba yawononga misewu ndi milatho yakokolola ziweto ndinso zokolola pamene anthu 42,000 ndi mabanja oposa 9,300 akhudzika chisomo chingwalu ali ndi lipotili wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino dr jane ansah wati boma lalimbikitsa ndondomeko zolondoloza ngozi zogwa mwadzidzidzi pomwe mvula yamphamvu ikupitirira kuwononga m'madera ambiri ponena kuti padakali pano thandizo layamba kupita kale ku mawanja omwe akhudzika ntchito zodziwitsa anthu azipititsa patsogolo komanso nthambi zopulumutsa anthu pa ngozi zili tcheru polemba pa tsamba lawo la facebook dr ansah ati ngozi zomwe zikuchitika m'maboma ochuluka ndi zomvetsa chisoni iwo ati padakali pano anthu anayi amwalira ndipo ena opitilira 100 avulala pamene anthu opitilira 42,000 m'mawanja opitilira 9,300 akhudzidwa dr ansah ati nyumba misewu milatho mbewu ndi ziweto zaonongeka pamenepa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu walimbikitsa nzika ndi mabungwe opereka thandizo m'dziko lino kuti atsatire malangizo a zanyengo ndi kuthandizira mabanja omwe akhudzika ndi kusefukira kwa madzi nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya dodma padakali pano ikupereka chakudya ndi zinthu zina kwa mawanja omwe akhudzika ndi ngoziyi ndipo thandizo likupitilira nthambi yoona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo yati mvula yamphamvu ikhala ikugwa mdziko lino kufikira lachinayi ndipo madzi atha kusefukira maka m'madera a m'mphepete mwa nyanja kumpoto ndi chapakati m'malo mwa zodiak ndine chisomo chingwalu anthu anayi kuphatikizapo mwana wa zaka zitatu afa pa ngozi ziwiri zapamsewu ku ntcheu ndi dedza lachitatu ngozi ya ku dedza malinga ndi mtolankhani wathu ernest gama yapha anthu atatu pomwe mwana wa zaka zitatu stephen john ndiye wafa pa ngozi ya ku ntcheu malingana ndi mtolankhani wathu kumeneko blessings mbewe boma lasayinira malamulo atsopano kutsatira chiganizo cha president peter mutharika chosayinira mabilu ena omwe nyumba ya malamulo inavomereza posachedwapa koma bilu yosintha kayendetsedwe ka thumba la chitukuko cha m'madera ya constituency development fund constitutional amendment palibepo pa mndandanda wa malamulo atsopanowa izi zabweretsa zokamba zosiyana pakati bill yokhazikitsa lamulo loyendetsera thumba la chitukuko cha m'madera cdf siili pa mndandanda wa mabilu omwe president peter mutharika wasayinira kukhala malamulo zomwe zadzetsa chiyembekezo chosiyana pakati pa magulu okhudzidwa izi zikudza pamene sabata zapitazi mabungwe oyima paokha komanso bungwe la makhonsolo la malawi local government association malga analembera mtsogoleriyu kalata kuti asasayinire biluyi kukhala lamulo kenford mdima walemba ripoti boma lasayinira malamulo atsopano kutsatira chiganizo cha president peter mutharika chosayinira mabilu ena omwe nyumba ya malamulo inavomereza posachedwapa koma bilu yosintha kayendetsedwe ka thumba la chitukuko cha m'madera ya constituency development fund constitutional amendment palibepo pa mndandanda wa malamulo atsopanowa izi zabweretsa zokamba zosiyana pakati pa magulu okhudzidwa pamene ena akuti biluyi ndi yosemphana ndi malamulo akulu a dziko lino ndipo ena akuti biluyi ikuyenera kukhala lamulo a hadrod mkandawire mkulu wa bungwe la malawi local government association malga wati sangayankhulepo kanthu padakali pano pa nkhaniyi ofesi ya president sinanene kunena kuti kodi a president athu apanga chiganizo chotani chomaliza so tinangomva pakatipa anakamba kuti ayi akuunika kapena kuti apanga consult ma different ah, quarters and stakeholders pa nkhani imeneyi ndiye sitidauzidwe kuti kodi chiganizo chomaliza chomwe a president apanga chotani ndiye pano zikhala zovuta kuti tiyankhulepo koma a benedicto kondowe wapampando wa national advocacy platform akukhulupirira kuti president peter mutharika akuzindikira nkhawa zomwe mabungwe ali nazo pa biluyi ponena kuti pakatipa mabungwewa analembera kalata ofesi yake posapezeka pa mndandanda zikutanthauza kuti mwina a purezidenti sadavomereze lamulo limeneli zimene malamulo zikatero limayenera kuti libwererenso ku nyumba ya malamulo kuti akaliunikirenso kutengera zifukwa zimene a purezidenti atapereke ku nyumba ya malamulo ena mwa mabilu omwe mtsogoleri wa dziko lino wasainira kukhala lamulo ndi okhudza msonkho kuphatikizapo yokweza msonkho wa pakatundu wa value added tax kuchoka pa 16.5% kufika pa 17.5% m'malo mwa zodiak ndine kenford mdima mukuonera nkhani pano pa zodiak muli ndi ine sam kabambe We will now bring you a special, uh, uh, pre- uh, special address from President peter mutharika to the nation of malawi pa nthawi ino tikupatsireni uthenga wapaderadera umene president mutharika anapereka ku mtundu wa malawi A new year has dawned, bringing with it renewed hope and a fresh opportunity to begin again, especially for those who found it difficult

and our nation. Happy New Year to you all. May God bless Malawi. pamene tikupitiriza ndi nkhani zathu tionenso mitu yathu boma lati la- lazipereka kupereka ndalama zomwe lithandize kukonza milatho yomwe yakokoloka ndi madzi osefukira bilu yosintha kayendetsedwe ka cdf sili pa mndandanda wa mabilu omwe president mutarika wasayinira nyumba yofalitsa nkhani za zodiak tv zodiak online azisankha kuti zachita bwino kwambiri kuposa ena mu 2025 mu mphoto za msangulutso za ump muzamasewero bungwe la sulom lati kubwera kwa anthu ochepa ku masewero amkati mwa sabata kwachititsa kuti litolere ndalama zochepa mu ligi ya tnm chaka chino kupitiriza nkhani zathu zodiak tv ayisankha ngati nyumba yowulutsa mawu pakanema yapamwamba mdziko lino mu mphoto zomwe a UMP awards apereka zodiak online ayisankha kukhala tsamba lofalitsa nkhani lopambana pa intaneti mphotozi azipereka usiku wathawu mu mzinda wa blantyre pamwambo umene aluso osiyanasiyana komanso nyumba zofalitsa nkhani zimene zachita bwino mchaka cha 2025 zimene kumene alandira mphoto mbusa wa mpingo wa ccap wa neno a martin chimwaza malikebu ati kuthandiza ndi kupereka zofunika kwa odwala mnyengo ya chisangalalo zikumawalimbikitsa chikhristu ndi umoyo wawo wa uzimu mbusa malikebu walankhula izi pamene mpingowu wapereka thandizo la chakudya ndi zina kwa odwala pa chipatala chachikulu cha boma la neno pomwe akukondwerera kulowa chaka chatsopano kuchoka ku neno steve kalungwe walemba report lomwe wawerenga ndi rachel july Mbusa wa mpingowu a Martin Chimwaza Malikebu auza Zodiak atatha kupereka thandizoli kuti odwala komanso owayang'anira akusowekera zinthu zambiri pomwe ali mchipatala kotero mipingo itengere mwayi wothandizira zosowa zakuthupi ndi zauzimu za anthuwa. Iwo ati ngati mpingo sutengapo gawo ndiye kuti ukulephera kukwaniritsa mawu a mulungu omwe amalimbikitsa kugawana mnyengo zonse tikudziwa kuti tikudutsa munyengo ya chikondwerero tadutsa munyengo ya krismas ndipo panopa tikuyembekezera kukhala ndi nyengo ya chaka chatsopano ndipo tinachiona kukhala chofunikira kwambiri kuti chikondwerero chimene ambuye watipatsa tigawanenso ndi anzathu amene sanakwanitse kukhala ndi nthawi yakukondwera ndi okondedwa awo m'malo mwake ali kuno ku chipatala mmodzi mwa akuluakulu oyang'anira anamwino pa chipatalachi a chikondi matengule athokoza mpingowu ponena kuti odwala ambiri akusowa chakudya cha tsiku lonse kotero thandizoli liwagwira dzanja ngati achipat Ala, zimenezi zitithandiza kumbali yonena kuti monga mukuziwa mapeshenti akabwera kuno amakhala ndi zosoweka zambiri zimene zikuyambira ku thupi uzimu amasowekera anthu atagwirako mkono ndi kubwera kwa iwowa kukufikira magawo amenewa kuthupi ngakhalenso ku uzimu kutengera ndi mphaso zina zimene awabweresera mapeshenti athu mmodzi mwa omwe akudwazika mwana wake a fane leonard ati akondwa ndi thandizoli kamba kuti akhala akufunitsitsa kukondwerera ndi mwana wawo mnyengo ino ya khrisimasi ndi nyuwere ndalilandira bwino kwambiri chifukwa sindimayembekeza kuti angathe kubwera kudzandipatsa ufa mwana ndinalibe chakudya ndapeza chakudya cha lero ndithokoza kwambiri mpingowu wagawa zinthu monga sopo ufa ndi ndiwo mwa zina tiye tione tsopano nkhani za masewero bungwe loyendetsa ligi yayikulu mdziko lino la sulom lati Masewero a mkati mwa sabata athandizira kubweretsera m'mbuyo ndalama zimene limayenera kupeza pa masewero a ligi ya tnm chaka chino msungichuma wamkulu wa bungweli a Alli Mwachande wati atolera 1.7 billion kwacha yokha m'malo mwa 2 billion kwacha yomwe anayiyerekeza matimu a fcb nyasa big bullets mighty wanderers silver strikers ndi chitipa united ndi amene apezeka ndi ndalama zambiri kuposa matimu anzawo sambanda akutiuza nkhani yonse mu lipoti ili msungichuma wamkulu wa bungwe la sulomu ali mwachande watiuza kuti bungweli linafunitsitsa kupeza 2 biliyoni kwacha mu ligi ya chaka chino koma kuchuluka kwa masewero a mkati mwa sabata ndi umbava wa ndalama umene unakula mzipata zolowera m'mabwalo a zamasewero kwalepheretsa kukwaniritsa lingaliroli. A Mwachande ati ligi ya tnm chaka chino imene inayamba pa 5 April ndipo yatha pa 27 December yatulutsa ndalama zokwana 1.7 billion kwacha zimene zikuyimira 62.69% kukwera kuposa za chaka chatha. Pa ndalamazi matimu agawana 749 million kwacha, bungwe la Sulom linalipira 387 million kwacha pa dongosolo lokonza masewero ilo lapeza phindu la 134 miliyoni kwacha mabungwe a fam ndi sports council atengako 67 miliyoni kwacha ndipo ndalama zina zokwana 340 miliyoni kwacha zagwira ntchito yolipirira mabwalo amene ambiri mwa iwo ndi aboma malinga ndi amwachande kulimbikitsa ndondomeko zamakono zolipirira masewero kuthetsa umbava umene wakula mzipata za mabwalo olowera ku masewero komanso kuchepetsa masewero a mkati mwa sabata zingathandizire kupeza ndalama zochuluka mu ligi ya chaka cha mmawa tachitabe bwino ndithu ndi percentage yayikulu kwambiri kutengera pa chaka chatha tinapanga 1 billion pamenepopo ndiye tapyola kwenikweni mwina timadiga itha kukwana 2 billion komano mwina ma midweek games anatipanga affect kwambiri kupita chitsogolo chimene tizikhala tikukambirana nkhani ya e-ticketing imeneja ikazakhala tiyatheka ndi 200 Ah, anthu tayilandira ndi kuti mpirawu tidzakhala titaukonda komanso tikupita- tikupititsa chitsogolo timu ya fcb nyasa big bullets imene ili ndi chiwerengero cha anthu ambiri amene amayitsatira yapanga 198 miliyoni kwacha pa masewero ake onse mighty wanderers katswiri wa ligi ya tnm chaka chino yapeza 173 miliyoni kwacha ndipo chitipa united yapeza 37 miliyoni kwacha pa masewero asanu ndi awiri okha amene yasewerera pa bwalo la ku chitipa potsatira kusamuka ku Karonga kumene imasewerera masewero apakhomo. apanso ndipo map- mapeto pa nkhanizi koma tisanapite tionenso mitu yake boma lati ndi lodzipereka kupereka ndalama zomwe zithandizire kukonza milatho yomwe yakokoloka ndi madzi osefukira bilu yosintha kayendetsedwe ka cdf sili pa mndandanda wa mabilu omwe president mutharika wasainira nyumba yofalitsa nkhani ya zodiak tv ndi zodiak online azisankha kuti zachita bwino kwambiri kuposa ena mu 2025 mu mphoto za msangulutso za ump mu zamasewero bungwe la sulom lati kubwera kwa anthu ochepa ku masewero a mkati mwa sabata kwachititsa kuti litolere ndalama zochepa mu ligi ya tnm chaka chino pezani zambiri pa zodiak malawi com munali ndi ine sam kabambe mmalo mwa ife tonse kuno ku zodiak zikomo pokhala nafe pangani click subscribe button kuti nthawi zonse muzilandira ma notifications tikapanga upload new videos on our channel malawi news daily updates zikomo kwambiri